aa kalata yochoka kumudzi kumalawi bwande mukuti chani achimwene ndakondwatu kwambiri kuti ndapezanso danga lokulemberani kalata ineyo achimwene anga okondeka ndimanena nthawi zonse ine kudzuka ndi moyo tsiku lililonse Sindizitenga zachizolowezi achimwene. Zimatengera kumwamba ndithu. Kwanu kuno zonse zili bwino ndithu? Ngakhalenso a mademo akumayenda ndithu, sanatope ayi. Mbali inayinso muja tidakambira muja achimwene? Enawonso akuoneka kuti zakuti akumamva ndiye aah ndakayika amwene. Zikungooneka ngati ena ake akuvuta kuti tikufuna izi. Ena zikumaoneka kuti sakumva mpang'ono pomwe. Mundilole amwene ndivulire kachipewa a Khweze Buses. Lero ndikuuzeniko za Khweze Courier. Ukangokhala ndi katundu amene ukufuna kuti akafike ku Lilongwe, kaya n'ku Blantyre kapena ku Mzuzu, akafike mu nthawi yake komanso mosamalika, njira imodzi yokhayo imene ine ndikuidziwa ndi yodzera mu Khweze Courier basi, njira yamakono, yodalirika. Ndimakamba kuti za mademo zafika potopetsa amwene chifukwa choti ena ake sakuimva komanso oyenera kuyankhawo nawonso alibe nazo tenti. Pamenepatu ndi pamene pakhota mchira amwene. Ulendo wina n'dakambapo achimwene kuti kwathu kuno zimene zikuchitika zikungoonetsera kukula mtima kumene anthu ali nako mbali zonse. Kukula mtima kumeneku kutipweteketsa kwambiri. Ochita mademo ngokula mtima chifukwa sakufunanso kukhala pansi n'kukambirana kuti kodi tikufuna chiyani? Nawonso ochitidwa mademo ngokula mtima chifukwa oloko ndi pang'ono pomwe, sakufunanso kumva kuti kodi anthu akumayendawa akuti chani kwenikweni? Kodi sitingakhale nawo pansi tikambirane kuti vuto lake ndi chiyani? Ndikumachita mantha kuti pajatu mbuto ya kalulu inakula ndi tadzaonani. Ma guy a mademo pang'ono ndi pang'ono akumafalikira amwene, pano zafika poti ngakhale m'maboma mmene akufalikira amwene. Malo amene ndi kale lonse anthu samachita nawo za mademo, ena ake ayambapo kuchita zinthu. Zikuchitika izi chifukwa talephera kumvana chimodzi. Takanika kukhala pansi n'kuona kuti kodi ndiye tiyende bwanji limodzi. Pajatu anati, muvi woyang'anira umalowa m'maso. Amene aja ndithu sananame amwene. Analinga ataona. Makosana a Alliance akuyang'anira muvi pomadzinamiza kuti, ah, anthu amenewa sitingakambe nawotu nkhani. Amenewa ndi anthu achabechabe. Asiyeni azichita zawozo, akatopa asiya okha. Tiona kuti achita bwanji kwenikweni. Ndiye zimadzaoneka kuti nawonso ochita mademowo alumira mulomo wapansi sakugonja ayi. Tikumangokhalabe anthu ankhawa kuti machitidwe a zinthu ngati awa akutisaukitsa kwambiri, sitikupita chitsogolo amwene. Komanso nthawi ina iliyonse tizingokhalira kupanga zinthu zandale? Zofoiratu kwambiri. Zitukuko tipanga liti? Kuipa kwake monga muja ndidakufotokozerani muja achimwene amademo ambiri kumbuyo kwawo kuli makosana aja amene ali ndi mkwiyo mikwiyo yosiyanasiyana panganizo zosiyanasiyananso. Pafupifupi onse amene akutsogolera mademo ndi oti nthawi ina yake ndi ulamuliro wapita iwo adali pabwino. Ena adali ankhala pampando a mabodi a m'makampani a boma, ena anali a ku nyumba yachifumu nthawi imeneyo kumadyerera nawo mapwevupwevu. Ena nthawi imeneyo adali achitetezo a munthu wamkulu. Ndi chifukwa chake nthawi zonse ndikumanena kuti mademowa akumavuta kutha kwake chifukwa anthu ena ake akumakhala ndi zifukwa zosiyanasiyana zopangira mademo, kuwawidwa mtima, dansi inatha mwachangu, zinthu zikadakoma. Pena ngakhale ndikumakamba kuti awa amene akuchitidwa mademo ndathamo chifukwa sakufuna kudzichepetsa ndi kukambirana ndi a mbali inayo. Komanso pena pake vuto lumakhala limeneli amwene kuti ambiri amene akuchita mademo akumakhala kuti atumidwa ndi anthu eni eni amene chilichonse chikuchitika chikuawawa ankakondwa nthawi ina yake awa anasiyitsa kukondwa dansi inathera panjira ena analandidwa ma business osiyanasiyana zawo zinayima njira yokhayo yodzukiranso ndikupereka ndalama kwa anyamata apange phokoso kufikira awa atachoka abwererenso omwe aja ena anatenga katundu wa boma ngati wawo wawo Kutenga malo a boma n'kumalipiritsa anthu ena ogwiritsa ntchito malowo, ndalama zonse n'kumalowa m'matumba mwawo basi, eni ake a bomawo osapindulapo chilichonse. Lero akumakhala anthu okwiya kwambiri, analandidwa mgodi, akungoyenera kupangapo kenakake. Awa a Alliance awa izi zomwe akulimbikirazi kuti adzutsenso njanji, katundu wambiri adziyenda pa njanji, kodi ifeyo a vimagalimoto vikuluvikulu akuona ngati tikawadyera kuti? Ndalama nazi anyamata pangani phokoso asowe mtendere anthu amenewa zawo akufuna kuchitazi zisatheke yi. Ndikumalankhula ngati wam'bwebwe achimwene koma ndithu izi mudzadziwa bwino patsogolo. Mudzadziwa kuti ena mwa mademo amene akuchitika pakadali pano akupereka ndalama kuti achitike ndi ena mwa anyamata a Alliance amene ena ake akumakhala ndi kamtima kuti amwene anzathuwa akususa papakulu ife ndiye tikungothandiza mfumu kuledzera basi tiye tigwirizane ndi awa akupanga mademowa ndalama nazi anyamata tiye tipange mademo ozunguza kwabasi anthu amenewa akhaulenso adziwe kuti nafenso ndi anthu ndipo zawo zakatangale akulimbikirazi akutibowa nazo bwanji afuna tikawadyere kutiko zamasewera eti Ndiye anthu ngati amenewa pena pake zikumakhala zovutanso kuti mukhoza kuyitanizana nawo m'kanyumba komata kukakambirana nawo. Akudziwa bwino lomwe kuti kungokambirana, mademo ndi kutha, ndiye kutinso basi mgodi wawo wathera pomwepo. Ndiye nzeru zina zilizonse zowayanjanitsa zimadzioneka ngati sizingagwire amwene. Kumbuyo kwawo kuli atchakulungwa amene akudyerera mu izizi. Ndikudziwa kuti mukufuna mutadziwa za American Ninja, kuti kodi zinakhala bwanji? Ndikudziwa mukufunsa zoti obwande ndiye nkhani yobisala ku phanga ija inatha bwanji? Zija munapanga nokha zija zinayenda bwanji? Pajatu munadziba nokha ngati American Ninja, imene ija ili pati? Munatulukako bwanji? Aaa zisiyeni amwene zimenezo osamakoka nkhani kwambiri zimene zija zinatha basi eish zinali zovuta koma nayesetsabe kuti anthu ena ake mwina mwake akhoza kundikhulupirira kuti ayi obwandewaditu mwina mwake anthu adawachita chipongwe adawaba koma ayi ndithu anthu adachenjera makono sizophweka amwene kuti anthu akukhulupirire Moti pano poyenda panga ndikumayenda ndili nyontchwa ngati kamwanapiye kugwera mumtombera. Anthu anadziwa kuti ndinkangonamizira. N'nayesetsa kukadzigubuduza mu fumbi cha pena pake anthu ondipeza kuti mwina mwake n'kundimvera chisoni koma ayi ndithu! Mpakana pano akandiona akumanditchulabe kuti American Ninja uja uyo! Zandivuta koma achimwene. Ulendo wina wake kaya anthu adzandimveranso kaya ndikadzaimanso pachulu ndi kunena kuti akuluakulu tiyeni tipange zakuti! Kunditsatira kwake ndikukhulupirira kuti kudzakhala kondivutirakobe. Kaya, bola ndili ndi moyo. Okambawo azikamba zawo zimenezo. Aise, kodi ulibe muno mankhwala a chifuwa? Eh!
Atha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande kuda ku Nyasalande sungamvetse